ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku mbc ndipo mmawa uno muli ndine yvonne phoya poyamba nayi mitu yake

tsopano nazi nkhanizi mwatsatane tsatane bungwe lomwe limayang'anira ntchito yopereka madzi mu mzinda wa lilongwe ya lilongwe water board latsimikizira makasitomala ake kuti vuto la madzi latha tsopano masiku atatu apitawa madera ena mu mzinda wa lilongwe akhala opanda madzi kamba ka ntchito yomwe bungweli limagwira yokonzanso mapayipi mkulu wa bungwe la lilongwe water board sili Silly Mbewe wati bungwe lawo ndilodzipereka poonetsetsa kuti madzi akupezeka mosavuta.
komanso tikudziwa kuti ma customers athu ena mmadera omwewonso sanayambe tatsimikizire kuti system yathu ikamakhala kuti ikupanga recharge kuti madzi ano akulowa akhala akulandira madzi moti pomakwana 6 koloko madzulo ano tili ndi chikhulupiliro kuti madera onse akhala atayamba kulandira madzi. Mu mawu ake, mkulu owona za madzi mu unduna wa za madzi ndi ukhondo a Prince Mleta wati posachedwapa undunawu uli ndi mapulani owonjezera madzi a m'mipopi ku madera ena ozungulira mzindawu. Ku unduna wa za madzi mogwirizana ndi Lilongwe Water Board tagwirizana kuti madzi ayenera kuti afike kuja ku Nanjiri komanso kuja kwa Pondamali komanso kuja ku Nalikule, msewu wa Salima komanso madzi amene adafika pa Mpingu tipeze njira zothekera kuti madzi amenewa akathe kufikiranso anthu amene akukhala pa Nsu. bungwe la youth response for social change m'boma la machinga lathetsa ukwati wa ana achichepere oposa 200 kudzera mu ndondomeko yothetsa maukwati achichepere mu ntchito yomwe akuyitchula kuti transformation for ending child marriages pa chingelezi ntchitoyi akuyigwira m'madera ama ta anayi m'bomali mercy zamawa wafika ndi lipoti Ineyo ndi munthu onena kuti ndinakwatiwa ndisanakwane zaka 18 koma panopa ndili ndi zaka 24 chifukwa chonena kuti sindimaziwa kunena kuti kukwatiwa ndidakali mwana nkhoza kumana ndi mavuto osiyanasiyana ndinapanga chisankho cholowa m'banja ndili mwana komano chifukwa cha bungwe la Youth Response limene linakhazikisa ma Youth Champion ku dera kwathu kuno kwa TA Nchinguza Anandiyendera achinyamata anzanga makamaka pa nkhani ya kundiunikira kuti sindikuyenera kukhala pa banja ndine mwana. Jesse Manda ndi mtsikana wochokera m'mudzi mwa Nkesa mfumu yaikulu Mchinguza m'boma la Machinga. Iye ndi m'modzi mwa atsikana omwe anakwatiwa ali wachichepere koma kudzera mu ntchito za bungwe la Youth Response for Social Change mu ndondomeko yothandiza kuthetsa maukwati achichepere iye banja lake linathetsedwa. Jesse akupitirira kufotokoza kuti kutha kwa banja lake sikunali kophweka. ngakhale chabe kuti zinkavuta kumuzi kwathu kutengera pa zinthu zina zikhalidwe makolo sikuyankhula musakhala bwino komabe monga inenso pokumana ndi mavuto amene ndinkakumana nawo m'banjamo ndinatenga kukhala chinthu chofunikira kuti ndikuyenera kusatira maganizo amene anandiunikira ma youth champion aja moti panopa Banja lija linathetsedwa kudzera mwa ma Youth Champion komanso ndi bungwe la Youth Response. Ndipo malinga ndi Ruth Munthali, yemwe ndi wotsogolera ntchitoyi ku bungwe la Youth Response for Social Change ati ndondomeko ya Social Transformation for Ending Child Marriages yomwe inayamba mchaka cha 2021 yakwanitsa kuthetsa maanja achichepere okwana 209 ndipo lakwanitsanso kutumiza ena kusukulu. ntchito iyi tikugwira ndi ma ta 4 kwa ta mchinguza ta chikweo ta kawenga ndi kwa- ndi ta mlomba e, ntchito iyi tikugwira ndi anzathu a foyode ndi nanesi mothandizirana ndi bungwe la uh, usaid united states for international development uh, kufikira pa tsiku la, la leroli Um, tathesapo maukwati okwana 209 komano tangokwanitsapo ku kutumiza ana ku sukulu okwana 95 chifukwa cha kusowekera kwa za uh, ndalama za chuma powonjezera wachinyamata wina anati bungwe lawo linayika achinyamata 50 m'magulu anayi a m'mafumu anayi m'bomali omwe amafikira achinyamata anzawo omwe anakwatiwa ali achichepere ndipo iwo amaunikirana ndi anzawowo kuti abwerere ku sukulu ndipo wati njira yogwiritsa ntchito achinyamata kuti adzimva mavuto a achinyamata anzawo ikuthandiza kuti azimasukirana ndi kuthandizana moyenera. kwa ta mchinguza ntchito ya kuthetsa maukwati a ana ikuyenda bwino kwambiri chifukwa choona zoti mbuyomu kuzindikira kunena zoti wa- uwu ndi ukwati wa ana tikuyenera ku, kutengapo mbali tinalibe koma chifukwa choona zoti kunabwera upangiri kuchokera kwa youth response zinatithandiza kutengapo gawo loona zoti mwana wamkazi kapena amene walowa kumene kapena ali wachichepere m'banja, akuyenera kupita patsogolo ndi maphunziro ake kuti mwina tsiku lina kapena zaka zina zimene zikubwera mtsogolo azaziimire pa yekha. Zadziwikanso kuti mgwirizano pakati pa achinyamata, mafumu, makolo komanso adindo monga apolisi ndi ena wathandizira kuti ntchitoyi iyende motere. Ntchitoyi akuigwira m'madera a TA Mlomba, TA Chikwewo, TA Nchinguza ndi TA Kawinga ndipo ntchitoyi ndi ya zaka zitatu yomwe ikuyembekezeka kutha mu September chaka chino. Mercy Zamawa, mbc, Machinga. Boma latsindika kudzipereka kwake pothandiza anthu amene alibe chakudya chokwanira mdziko muno powapatsa chimanga chaulere. mkulu wa dodma a charles kalemba ayankhula izi pamene galimoto ya dipatimenti iyi yomwe inanyamula chimanga kuti ipereke kwa okhudzidwa mboma la zomba inayimitsidwa ndi phungu wa dera la zomba malosa a grace kwelepeta iwo ati achita izi kuti adindo apereke chimanga ku dera lawo ponena kuti anthu mderalo angothandizidwa kamodzi kuchoka pamene boma linayamba kugwira ntchitoyi a kalemba akufotokoza ma truck amene tikutumiza chimanga chokagawa ku Zombako truck ina imodzi itafika kwa DC ko a MP a Kwelepeta aku Zomba malosa nde ngati anakalanda makiyi a driver kumuuza kuti a chimangachi simupititsa kumene mupititsako mupititsa ku constituency kwanga chifukwa anthu aku constituency kwanga ali ndi njala Uh, chimangacho ndichakuti chikupita ku constituency ya Zomba Nsondole. Uh, kwawo kwa kwelepetako uh, phase yoyamba tinamaliza so we are still uh, going uh, stage by stage kupita kumadera osiyanasiyana kuti tikathandize anthu amene ali panjala polisi uh, kuti auze kupolisi chimanga chipite kumene chikuyeneka chipite chikagawidwe nthawi yawo ya ku constituency imeneyo ikakwana chipita ku constituency imeneyo, tikuyenda kwina kulikonse mosatengera ndale kapena kuyang'ana nkhope koma kugwira ntchito imene tikuyeneka kugwira. So tikufuna tichenjeze Amalawi onse pasapezeke munthu wotilepheretsa kugwira ntchito yathu chifukwa zikatero lamulo langoperekedwa kumene and lamulo ligwira ntchito mosayang'ana nkhope kapena udindo wa munthu. Zimenezozo tineneretu panopa. Tichenjeze chifukwa nthawi zinanso kukumapezeka kuti anthu akupita kukagawa kwina kwake, anthu ena angofuna apite akalowerere, akalande. Timayendera malamulo and tizitsatira malamulo. Aliyense wotchingira malamulowo, malamulo omwewo agwira ntchito pa iyeyo mosayang'ana nkhope kapena udindo wa munthu. Malawi Police Service yati ipitiriza kugwira ntchito yake molimbika komanso mwaukadaulo kuti Amalawi akhale otetezeka nthawi zonse.

malawi police service yati ipitiriza kugwira ntchito yake molimbika komanso mwaukadaulo kuti amalawi akhale otetezeka nthawi zonse mkulu wa polisi a merlyne yolamu alankhula ku likulu la polisi ku lilongwe pa mgonero umene anakonzera apolisi ngati njira yokondwerera kutha kwa chaka komanso kukondwerera chaka chatsopano zambiri mulipotili Phwando la kumapeto kwa chakali analikonza pofuna kuunikira momwe a Malawi Police Service agwirira ntchito zawo m'chaka cha 2023 komanso ndi momwe angagwirire ntchito m'chaka chatsopanochi cha 2024. Mkulu wa Malawi Police Service a Merlyne Yolamu anati mwa zina zimene akwanitsa kuchita m'chaka changothachi nchakuti apolisi anakwanitsa kugwira anthu amene anapalamula milandu ikuluikulu komanso anachepetsa ngozi zapamsewu Koma koposaposa akwanitsa kutengera ku khothi milandu yambiri imene inali pa mndandanda oti apite nayo ku khothi. Ndinene kuti polisi mchaka changothachi ngakhale samadziimbira ng'oma koma tagwira ntchito bwino. Tikuti tagwira bwino ntchito chifukwa cha zinthu zimene tachita. Aaa milandu yambiri timabooleza kugwira anthu. kupititsa ku court anthu aja kukamangidwa ena tikunena pano milandu yawo ili mu, mu ku, komweko ku court iku- ikugan- ikudikira kuti ikambidwe komanso tagwira mfuti zambiri zopitirira 40 mfuti zopitirira 40 sizamasewera zoti zimenezo zikadapanda kupezeka sitikudziwa kuti ndi amalawi angati amene akadavulala chifukwa cha mfuti zimenezo Koma kuti tazipeza, zina timazipeza chifukwa cha anthu amene timawagwira, zina timazipeza m'ma road block athu, zina timatha kuzipeza malo ena amene ife sitimawaganizira. Ndipo kupita chitsogolo, a Merlyne Yolamu ati a Malawi Police Service ayika mtima kwambiri pophunzitsa apolisi maluso osiyanasiyana a ntchito zawo. A Merlyne Yolamu anatinso apolisi ali ndi mapulani ofuna kulemba anthu ena ntchito pofuna kukhwimitsa ntchito za chitetezo m'dziko muno. Mmene tikupita chaka chimenechi tikubwerachi, tikutalowachi, tikufuna kuti apolisi ambiri apitenso ku training. Chifukwa chani tikutero? Pali zinthu zambiri zimene zikhala zikusintha, zimene zakhala zikusintha magwiriro athu a polisi. Ndiye kuti ife tikhalebe ogwira ntchito mokhulupirika komanso ogwira ntchito kuti tikhoza kuwapatsa chitetezo choyenerera a Malawi malinga ndi zinthu zimene zimabwera, tikuyenera kukaphunziranso. Ndalama zitapezeka ngakhale atati tonse tipite, tonsefe tili okonzeka kuti tipite. Komanso n'komwe n'komwe paja tikudziwa kuti kukubwera.

takulandiraninso ku nkhani zathu mmawa uno dziko la malawi lili ndi chipani cha ndale chatsopano ndipo dzina lake ndi muvi wa chilungamo revolutionary mtsogoleri wa chipanichi ndi a saunders juma amene amachita zamalonda momwe zateremu dziko lino lili ndi zipani zovomerezeka khumi ndi zinayi pakadali pano mlembi wamkulu wa chipanichi a grayson mikuwa wati mfundo za chipanichi zikugwirizana ndi masomphenya a boma a malawi 2063 a mikuwa akufotokoza Ah, mukhonza kuona kuti kwa zaka zonsezi pali ma project amene chipani china chimene chimalamulira kunapezeka kuti chayamba ma project nkuwasiyira pa njira mmene amatuluka mboma ena amene analowa mboma aja samafunanso kupitiriza ma project amene aja chifukwa kwa iwowo amazitenga kuti ifeyo tikapitiriza amenewawa ndiye kuti anthu satiyamikira ayi koma tipange zathu zimene tiku- ku chipaniko ndiye kuti iwowo akuona kuti zili bwino Koma tsopano kwa anthu, misonkho ya anthu imene imayendetsa ma project amenewa, anthu aja ndi amene akusafala. So ife tikufuna kuti tizizapitiriza ma project ena aliwonse amene apezedwa mu government imene yadutsa kuti amene akupitirizawo tizithanso kupitiriza bwinobwino kuti ma project aja mpakana athe.
Mu nkhani zamasewero, M'modzi mwa anthu ochita malonda mdziko muno a Duncan Kawonga ati adzipereka kuthandiza masewero popindulira achinyamata. Mtolankhani wathu Rudoviko Nyirenda wadza ndi zambiri.
Ngakhale kukwangula chikhochi kunakumana ndi mvula, anthu okonda masewero a mpira wa miyendo ndi manja ku dera la kumwera kwa boma la Karonga ndi malo ozungulira mwaunyinji anasonkhana pabwalo la zamasewero la sukulu ya pulaimale ya uliwa pomwe timu ya mpira wa miyendo ya uliwa united inakumana ndi timu ya uliwa vendors ndipo m'masewero a mpira wa manja timu ya uliwa sisters inathambitsana ndi timu ya thunduti sisters poyankhula kwa anthu omwe anaonera nawo masewerowa a kawonga anati ndi okhutira ndi momwe anthu akuderali amakondera masewero a mpira wa miyendo ngakhale tsikuli kunali mvula akaonga kenako anati kamba ka zomwe anthu aonetsa pokonda masewerowa iwo akweza chikho chawo kuchoka pa 10 miliyoni kwacha chaka chatha kufika pa 12 miliyoni kwacha chaka chino mlembi wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la fam ku chigawo chakumwera kwa boma la karonga amoto ningwira anayamikira kaonga kamba kathandizoli lomwe anati lithandiza kutukula masewero a mpira wa miyendo mdziko muno luso limene tingatengerepo tapoti mpira uwu wabwera sopano ndi ana ambiri amene akuti they are talented ujeni kuti apite ndi mpira wawo kuti akasewere kusogolo ngati kapena ku south africa apite ku europe ena tu akasewere super league naye wapampando wa komiti yomwe imayendetsa chikhochi kuderali a watson sanga wapempha matimu kusunga mwambo ku mpikisano ukubwerawu. A Kaonga akabweranso, anyamata apapa zimakhala zinthu zosangalatsa kwambiri chifukwa amakhala ndi chidwi mmene anzawo atengera chikho ichichi ndiye matimu onse amakhala kuti ah, ifenso chaka chobwera ichichi tidzakhale nafenso tidzakhale pa top 1. Kumbali ya masewero a mpira wa miyendo, timu ya Uliwa United ndiwo akatswiri a chikhochi atathambitsa timu ya Uliwa Vendors ndi chigoli chimodzi kwa duu chomwe anachinya Joseph Nyirenda. Timuyi inalandira ndalama zokwana K800,000, yunifolomu, chikho, mendulo ndi mpira pomwe timu ya Uliwa Vendors inalandira ndalama zokwana K600,000, yunifolomu ndi mpira pokhala yachiwiri. Kumbali ya masewero a mpira wamanja, timu ya Uliwa Sisters ndiyo inatenga chikhochi itagonjetsa timu ya Thunduti Sisters ndi zigoli 31 kwa 14 ndipo inapita ku nyumba ndi ndalama zokwana 250,000 kwacha uniform ndi chikho pomwe timu ya Thunduti Sisters inalandira ndalama zokwana 150,000 kwacha ndi yunifolomu pokhala yachiwiri ludoviko nyirenda mbc karonga
timu ya fcb nyasa big bullets yalemba mbiri yatsopano yopambana zikho zonse zinayi za mdziko muno pomwe yatenga chikho cha airtel kutsatira kugonjetsa timu ya mafco ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi Mu ndime yotsiriza ya mpikisanowu dzulo pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre, Amen Musa ali ndi lipoti. Timu ya Bullets idali yoyamba kupeza chigoli m'masewerowo chigawo choyamba kudzera mwa Lanjes Nkhoma ndipo Mafco inapeza chigoli chofananira mphamvu pomwe katswiri otseka kumbuyo wa Bullets Nickson Nyasulu anadzimwetsa yekha mchigawo chachiwiri timu ya bullets inapezanso chigoli china chomwe anagoletsanso lanjes nkhoma atapeza mpira omwe katswiri otchinga pa golo wa mafco christopher mikuwa anauchotsa kuchokera ku penate yomwe anasewera nixon nyasulu ndipo masewerowo anathera momwemo kukomera bullets chikho cha airtel ndi chachinayi kupita ku bullets chaka chino chokha pomwe inapambananso zikho za fdh bank castel ndi ligi ya tnm akatswiriwa atenga ndalama zokwana 17 miliyoni kwacha ndipo Mafco ilandira ndalama zokwana 6.5 miliyoni kwacha pokhala yachiwiri kwa opambana. Amin Musa, mbc Sport, Blantyre.
tikatere tatsiriza nkhani zathu mmawa uno bwanji tiwonenso mitu yake bungwe la lilongwe water board

mwadzuka bwanji lero ndipo ndi nthawi ya zanyengo pomwe tikuyembekezera mvula kugwa m'madera ochuluka kuphatikizapo madera ena mchigawo cha kumwera zonsezi kamba kunena kuti dera lodzetsa mvula la itcz tsopano liyamba kukhuza nyengo ya m'madera a mchigawo cha kumwera kwacha kwa mitambo lero m'madera a mzigawo zapakati ndi kumwera ndipo mvula ikugwa madera amphepete mwa nyanja ya malawi komanso m'madera a mchigawo cha kumpoto monga kuchitipa lero mbandakucha kunafunda kwambiri kwa ngabu komanso madera amphepete mwa nyanja ya malawi monga ku mangochi komanso ku salima koma kunafunda pang'ono ku lilongwe komanso ku mzuzu chakumasanaku tikuyembekezera mitambo yochuluka kuoneka madera a mchigawo chakumwera ndipo mvula ya mabingu igwa madera ena mchigawo chimenechi monga ku dedza tiyembekezerenso nyengo ya mvula madera a mchigawo cha pakati monga ku lilongwe komanso kasungu ndipo mitambo yochuluka iwoneka madera a mchigawo cha kumpoto pomwenso mvula igwa madera ena mchigawo chimenechi monga ku rumphi ku mzimba komanso ku karonga chakumasanaku kufunda ku mzuzu ndi madigiri 25 koma nyengo yotentha tiyembekezere ku blantyre kumangochi komanso kwa ngabu mmawa uno munali ndi ine aki anthu akhale ozindikira dziwani za nyengo mpulogalamu ya tikambe la mulungu lino pa 7 january 2024 nthawi ya 2 koloko masana tilowera m'mudzi mwa ta kasumbu boma la dedza komwe bwalo la anthu limakambirana za kuyipa kochitirana nkhanza pakati pa munthu wina ndi mnzake Pamabanja ndaonapo chimene akulankhula abambo awa zoona ndaziwona mazunzo anga munthu ndamwe eti zoniyova ndzipita kwathu.
Ineyo zikundimvetsa chisoni tikukhala ngati kuti ifeyo azimayi ndife ankhanza kupangira abambo koma akuyamba ndi abambowo.
Ndipo sa. azibambo simusamala zomalera ana kuthandiza ana ndipo azimayi ali pamavuto pa chiopsezo choti ana akumalera okha chosowa azibambo kuwathandiza kuti alere anawo aleluya amen
kodi nanga iwo amene ndi atsogoleri amabungwe akutinji pa nkhanizi ndiye boma likamanena kuti tionesese kuti ife makolo tizipanga kulera olo kusiya kumene kubereka ukaona kuti wafika pa mlingo wonena kuti sindingapitirize ndi chinthu chabwino kuti tizisatire mabanja amene anthu amangoperekapo mimba ndi pakhomo pamene anthu akudererapo bambo amene anthu akudziwa kuti nchisi yaja kuti nikatengere mwana wawo pavuta pamene paja sangabwerepo
musayiphonye lamulungu lino pa 7 january nthawi ya thu koloko masana pa wailesi yanu yakanema ya mbc